aw salamualeykum jama silamɛ ɛɛ eh, maliyɛnw wagati dɔ sera kuma wagati sera jenɛsiw an wuli kuma sera walayi bilahi jenɛsiw m'a fɔ a ɲɛna an wuli kuma sera ne min bɛ ka kuma ne bɛ aventure de la ɲinan ye ne san saba de ne bɛ tunga fɛ i bɛ ka faamu n ka bɔ afiriki kɔnɔ mɛ nka a bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲini ka san tan sɔrɔ ne bɛ tunga fɛ wa ne ye denmisɛnnin fana ye ne ye maliyɛn de ye komi bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin maliyɛn denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen a bɛ ka faamu ne bɛ erɔpu kɔnɔ yan ne b'a dɔn min bɛ yen ɛɛ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ nin bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ye nin bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye mali tɛ politiki dɔn walahi mali tɛ politiki dɔn ne b'o fɔ aw ɲɛna bi mali tɛ politiki dɔn cɛ o cɛ bɛ k'i t'i sigi manamana ko la an fɛ ko politiki han mali tɛ politiki dɔn sisan denmisɛnnin san tan ni seegin san tan ni kɔnɔntɔn han olu bɛɛ olu bɛɛ n'u ka gurupu don k'olu bɛ politiki la bɛɛ b'a fɛ ka kandida don perezidanya nɔfɛ esike mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ esike u kunkolo ka ɲi an ka denmisɛnnin bi denmisɛnninw u tɛ ko kalama dɛ hakili yɛrɛ t'aw la aw b'a fɛ k'a fɔ k'a bɛ don hali aw tɛ se ka n t'a dɔn n bɛn'a fɔ cogo min na ka sɛ dabɔ ji la aw tɛ se ka sɛ dabɔ ji la aw b'a esaye k'a bɛ kɛ fɛn dɔ ye ka mɔgɔw kunkolo ɲagami nafolo kama aw bɛ k'a ka jamana janfa wari kama a bɛ k'a ka jamana janfa a tɛ maloya walahi ko mɔgɔ han N'i filila i bɔyɔrɔ ma hɔn walahi diɲɛ bɛ wuli i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min diɲɛ kɔnɔ anw ye maliyɛnw ye maliden halalaw ne b'a fɔ asimi ɲɛna bi walahi ko bɛ yɔrɔ min na ni asimi ma sɔn a ka tunkaradenw wele walahi an bɛɛ bɛ segin so an bɛ taga marifa ta an bɛ faso kunmabɔ walahi anw ka sa fasoko la o ka fisa an ka malo ye dangaden si tɛn'i sigi mali kɔnɔ k'a fɔ k'i ni i b'an ka faso ka don faso kɔnɔ bilen k'a fɔ k'i b'an ka faso nouvelle ta k'a di janfanciw ma non o banna mɔgɔ o mɔgɔ ni faransi bɛ contact la maliyɛn minnu bɛ mali kɔnɔ olu de bɛ k'a lajɛ o la sa politiki ko kuma tɛ nin ye mɔgɔ aw kana aw sigi k'a fɔ k'a b'u lamɛn u bɛ ka min fɔ non mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka essaye ka transition nin dɔgɔya a ye wuli a ka taga u ka so aw k'u minɛ a ka sen don u ju la walahi ala ne y'a fɔ Bilahi ala asimi ko asimi ka droit di aventure ka segin ka taa marifa ta ee mali tɛ politigi dɔn i m'a mɛn denmisɛnnin bɛ ka manamana ko kɛ sisan u bɛ ka ko bɛɛ kɛ walahi bilahi a sababu ye mun de ye parce que mɔgɔ tɛ ka se mɔgɔ ma bilen o de la u bɛ ka poli e mɔgɔw fara fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kira min ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔbaw ye ka na jamana wɛrɛw kan ka wariw minɛ mɔgɔw bolo ka mali labila mɔgɔw ye ni a y'a daminɛ tan walahi a bɛ se yɔrɔ dɔ la hɔn a bɛna kɛ an yɛrɛ bɛ dama hɔn an bɛ ɲɔgɔn sogo dun est-ce que fa tɛ aw la hɔn mali y'an bɛɛ de ta ye mali tɛ mɔgɔ si kelen de ta ye donc ni min y'a essayer k'a fɔ a bɛ mali don da fɛ da min man ɲi walahi an t'a kɛ kuma ye bilen an bɛ t'i minɛ an b'an sen fili kɔnɔ mali tɛ politiki dɔn an tɛna ko kɛ ni politiki ye maliyɛnw kana ko kɛ ni politiki ye a filɛ denmisɛnnin bɛɛ kɛra journaliste ye mali kɔnɔ aw bɛ mun sɔrɔ journalistiya la a tɛ faransɛ ye a bɛ sa a bɛ wolo ka sa a tɛna kɛ faransɛ diɲɛ bɛ wuli ka ban aw tɛna kɛ faransɛ ye a faransɛ kolon de fɔ mɔgɔw kulo kɔnɔ aw ka kan ye bamanankan ye aw ka bamanankan ABCD yɛrɛ fɔ tan a yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ ka kan ABCD fɔ aw bɛ se ka k'aw yɛrɛ ye cogo di Hein? bamanankan ABCD a b c d e f g h i j k l m n r t c o u e y z a banna bamanankan ABCD filɛ mais aw jɔn de bɛ se k'a fɔ parce que danga b'aw kɔ aw y'a basé faransi ta nin kan k'aw taw to yen faransi de bɛna mun na y'anw ye san joli b'an fɛ yen u bɛ k'an ka mɔgɔw faga mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka faga faransi don faransi mago bɛ mun na ka mali mali fara ka mali minɛ k'a k'a sago ye k'a ɲɛna président sigi ka mali pétrole bɛɛ bɔ gasoil bɛɛ fɛn bɛɛ après n'a nana faransi mago tɛ mali la bilen a bɛ mali to yen minnu y'a kɛ olu bɛ sɔrɔ ka nimisa k'a sɔrɔ nimisa wagati tɛmɛna an ka ɲɔgɔn bonya sa an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn bonya dangaden foyi tɛ n'i sigi bilen k'a fɔ k'i bɛna bo k'an kun na o wagati tɛmɛna anw ye jeunesse fana de anw b'an ka président kɔ asimi goyita yan walahi ala anw yɛrɛ tɛ vote fɛ bilen asimi bɛ to masaya la e b'i kɛ masakɛ de manamana kuma tɛ k'a fɔ dɛ k'a fɔ ko transition CEDEAO jɔn ye CEDEAO ye hɔn gana président o bɛɛ afiriki président olu yɛrɛ tɛ ko kalama yɛrɛ CEDEAO président si tɛ foyi kalama diɲɛ kɔnɔ aw den fila Macron aw de wolo den fila o de bɛ aw don an ɲɛna da fɛ parce que jamana bɛɛ CEDEAO olu président fɛn fɛn bɛ CEDEAO la a bɛɛ ka jamana de b'a bolo olu tɛna fɔ k'u bɛna foyi de fɔ maliyɛnw ɲɛna ko min tɛ maliyɛnw arranger ka don da fɛ CEDEAO o y'u kunko de u ka CEDEAO sigira o y'u kunko de anw yɛrɛ ka sira tɛ CEDEAO la anw ka sira tɛ politique la CEDEAO tɛna anw diriger anw de bɛ Afiriki bɛɛ diriger Mali kelen de ye Afiriki bɛɛ faama de n'i ye Mali tɔgɔ fɔ dɔrɔn i bɛ Afiriki bɛɛ de fɔ wala afiriki jamana tɛ yen min bɛ se anw maliyɛn denw na ne bɛ disi gosi n'o ye fana epi fana o jamana den tɛ yen min bɛ se anw maliyɛn denw na i bɛ ka faamu anw maliyɛn denw anw ye cɛdenw de ye bɔn dangaden si tɛna don mali kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ mali labila mɔgɔ wɛrɛ n'i y'o kɛ an b'an sen fili kɔnɔ o banna pewu jeunesse bɛ wuli k'u jɔ sisan adamu i bɔra makɔrɔn fɛ yen i taara yɔrɔ nin na ko ko ne tɛna tɔgɔ fɔ n da la mɛ adamu bilahi n'i nana n'i nana ni i y'i ta kɛ manamana ko ye mali kɔnɔ bilahi ala an b'i minɛ an b'an sen fili kɔnɔ adamu walahi ala arasa aw bɛɛ k'a dabila e, mɔgɔ mɔgɔ bɛ manamana kan fɔ la arajo la asimi ninnu ma sogɛli e e bɛ se min na o yira kan'i ta kɛ k'a fɔ k'i bɛ sogɛli dɔgɔya i bɛ se ka min kɛ faso la e k'o yira ta dangaden ninnu a bɛ taa wali wari minɛ k'a faso labila jamana ye k'a faso labila jamana wɛrɛ ye aw mana kɛ aw mana faranse fɔ cogo o cogo aw bɛna kɛ faranse ye wa a u kana da ka nationalité d'aw ma aw ɲɔgɔnna finma caman bɛ faransi minnu wolola yan olu bɛ ka critiquer k'olu tɛ faranse aw dun ye étranger ɲɛfarajɛ ninnu dangaden ninnu saraka balen den ninnu barika balen den ninnu walahi ala ni mɔgɔ mɔgɔ ni mɔgɔ mɔgɔ k'a fɔ k'i bɛna transition nin dɔgɔya maliyɛn jeunesse de bɛna wuli san an bɛna sen doli daminɛ mɔgɔw juw de la san mɔgɔ si tɛ la an bɛ bila an tɛ politiki ko dɛ mɛ an bɛna politiki ko bɔ a la san an bɛna kɛ senfili kɔnɔ de san dangaden ninnu saraka sarakaden ninnu aw fɛ k'a ɲɔgɔn na jɔ aw fɛ ko ok an bɛna ye san anw bɛ tunga fɛ an b'a dɔn gɛlɛya min b'anw kan fugaden ninnu Tunga fɛ anw b'a dɔn gɛlɛya min b'anw kan kɔmi aw tɛ yan gɛlɛya t'aw kan sarakaden ninnu bɛ ka a fɔlɔma di aw ma o de ka di aw ye k'a ka jamana labila walimɔgɔ ye o kuma bɛ ka fɔ fana a tɛ k'a dabila a bɛ ka kɔntinye ka taga ok walahi bilahi an bɛ dɔ ɲɛnama minɛ k'a kan tigɛ k'a kɛ sɛ ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna u n'o ma kɛ walahi a tɛ da la ka fɔ ko ko ko mali ni mali denw bɛ min kɛ walahi hali polisiw tɛ se k'an lajɔ walahi ala n'an m'aw dabila an bɛ dɔ kan tigɛ ni ala n'a kira cɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka faso labila bilahi an bɛ dɔ da ka kan tigɛ walahi ala n'i ye faso labila an b'i kan tigɛ walahi bilahi anw tɛ politiki ko la bilen anw mago b'an ka mali de la mu sedeyaw mu faransi makɔrɔn n'a ka faransi maliyɛn jumɛn delila ka maliyɛn dɔ da ye faransi ka politiki la maliyɛn jumɛn delila k'a da don faransi politiki la maliyɛn jumɛn munna makɔrɔn bɛ taa da don an ka politiki la a b'a ɲɛ sira la epi fana a bɛ taa mikoro ta hali a tɛ maloya yɛrɛ aw bɛɛ fɛn fɛn fɛn tagara afiriki zeni fɛn fɛn taara tan ni kelen a si tɛ maloya yɛrɛ maloya t'aw si la dangatɔ ninnu aw bɛ taga aw ka jamana lamaloya jamana kelen kama faransi ye mun jamana ye faransi ye fantanden jamana de a lajɛ munna faransi naralen don k'a kɔnplike hali afirikɛn minnu bɛ ka marifa ta ka taga fɔ k'u bɛ jamana wɛrɛw kɛlɛ faransi faransi bɛ ka wari d'u ma u bɛ ka taa afiriki jamana wɛrɛ kɛlɛ n'olu ye dangadenw de ye ee ne asimi han faransi labɔ faransi labɔ mali kɔnɔ pewu faransi labɔ mali kɔnɔ avion minnu nana san i k'a bila san anw maliyɛnw ni terorisiw cɛ walahi asimi han faransi labɔ i k'a fɔ aventure ka segin i ka marifa d'a ma faransi labɔ i k'a fɔ aventure ka segin i ka marifa d'a ma an aventure bɛ to duguma avion tigiw bɛ yɛlɛ sanfɛ bilahi an b'a ta mali kun ni kun an b'a bɛɛ nettoyer et puis fana an bɛ an bɛ frontière datugu o la faransi de bɛ ka manamana ko kɛ aw kana ko kɛ ni politiki anw tɛ politiki dɔn maliyɛn tɛ politiki dɔn sarakaden ninnu bɛ ka mali labila ka essayer k'u bɛ jamana labila adamu i tagara walahi i dan ye i dan ye tile fila de ye n'i nana mali kɔnɔ bilahi n'i da fara da kan bilahi an b'an sen don ju la adamu n tɛ ka manamanakan f'i ɲɛna dɛ anw tunkaden walahi n'i ma manamana n'i ye manamana ko kɛ bilahi ne yɛrɛ bɛ avion ta n tɛ n tɛ n tɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna mais bilayi adamu ni n m'i kunsigi bɔbɔ komi u ye bago kunsigi muso kunkolo bɔbɔ cogo min na i ka tigɛ n na bilayi sarakaden aw de bɛna an ka jamana labila mɔgɔ wɛrɛ aw fɛ ko faransi de ye mali tu tigɛ mali sigira don min na faransi de ye mali tu tigɛ est ce que aw kunkolo ka ɲi k'a b'a ka jamana labila mɔgɔ wɛrɛ dangaden ninnu an bɛn'a ye san min ye min ye an bɛn'o dɔn san fo dɔ ka manamana ko kɛ bilahi e transition de sigira asimi i sago kɛ jamana tagacogo ka ɲi bɛɛ b'i kɔ tunkaraden bɛɛ b'i fɛ asimi barika banlen denw bɛ ka n'an ka wari dun o kuma tɛ fɔ sarakaden ninnu an bɛna an bɛna ɲɔgɔn ye